Alright, anwakwana ya anwa, anwakwana ya anwa. To skip without even listening. Eh, tata nwekwalụ ive anyị ji bịa n'ụbọsị nke tata na Gbowa na Onitsha News. Ọ bụ mụnwa bụ your anchor Okwuegbunam Ojiobu popularly known as Uncle Oje. Abịagokwa m n'ụbọsị nke tata wee na-asị ndị be anyị ka onye chi nya zelụnụ ee asị m ka chi voo tata votakwalụ anyị ife ọma wee na-asị unu na ọ nwelụ ive anyị ji maka ya bịa tata maka na agwa m unu na a bịa na Gbowa na anyị na-ekwu ọ na-ada gbowa without sentiment we are here to let our people know a lot of things we reason together as a people so n'ụbọsị nke tata akpọkwa m ofu nwanne m nwoke wee bịa mana asị m ọ bụrọ mụnwa bụ ive ga maka na m gwa unu onye ọ bụ kịta unu ga-asị na ọ nwanne m mana achọ m ka o jili aka ya wee gwa anyị onye ọ bụ before I tell you why we are here today so nwanne m biko gwakene ọra na eze bịalụ ije onye ị bụ ọranaeze na-enene anyị n'ụtụtụ tata asịkwa m ụtụtụ malụ unu mma na afa m bụ Onyebuchukwu Ibia Onyido okay yes onye onye onye onye Ọnịcha ka ọ i si Igbakwu wee bịa ka m malụ na Em, e, abụ m onye Ọnịcha ezigbo onye Ọnịcha ka m na-abụ Okay. Oh, daalụ rinne. Um, we're happy to have you in our today's podcast. And um, ive m ji kpọọ ya bụ na ọ nwelụ experiences a lot of things. So the topic anyị ji maka ya wee bịa tata bụ a very sensitive one. Okay. ive anyị chọrọ ka anyị kwuo tata maka parenting ọzụzụ nwa ee oge ụfọdụ ndị tụlụ inu tụlụ inu sị na bụ nwa bụ nwa ọra nwee ndị na-aza ya ka ava so m wee sị ka m jụa gị em, when we are talking about parenting what kedu- kedu what is your idea about parenting Um, ajụjụ ya amaka thank you very much now That word parenting is about raising whether a girl child okay.
or a male child. Okay.
And uh, ife a bụ ọlụ dịịlụ nwoke na nwanyị.
Okay. Nwoke na nwanyị abụrọkwanụ ndị ụdị nke um, ọyị na ọyị na-eme mba. Okay. It's about a man and a wife.
Okay. Bikọdolu ọnụ n'ụnọ ka di na nwunye. Okay.
Um, nwa bụ onyinye si na Chukwu and ọ ife onye ọbụna bagoro chebagoro ụkwụ n'ụnọ na-ayọ Olisa bi n'igwe because yes. na a ma na o bido bịaba ị ga-ama dịka nwoke that na ọlụ adịbago yes okay um, thank you very much for that uh, wonderful uh, exposition uh, that is one thing parenting bụ ọzụzụ nwa and aka naabọ ka eji azụ nwa na ọ bụrọ ofu aka now we let, let's get down to this oge etu esi wee zụọ anyị hmm. na etu esi azụ nwa kịta o nwere ife dị iche ife dị iche erikakwa okay
ife dị iche erika maka na ekwubie enwe ike program a anyị ama nkwụsị ya ok ife dị iche erika na ka anyị bidokene from that point oge a mụrụ nwatakịrị n'ụnọ ọgwụ oge gboo o nwere ife a na-eme ma ọ bụrụ na amụsịa nwa em dịka oge nna nna anyị fa ọ na-eme amụọ nwa ụka dịkegone mana o nwere ndị na-prefer ime nke fa n'ụzọ omenanị ụfọdụ na-alike ime nke fa n'ụzọ ụka okay which is um, baptism ụka kpọlụ ya baptism etinye nwatakịrị na mmiri Chukwu okay and nke ụzọ omenanị ọ bụla onye na-agọ mmụọ na-emebe ife omenanị hmm. o nwere etu fa si eme ya ịghọtago ee ọ dị iche from etu ụka si eme and onye omenanị si eme then after that period ọrụ ọzọ dị na parenting after that moment bụ itinye anya both ma etu nwaanyị si eficha nwa arụ enye nwa ala you know mgba na nwatakịrị ebido gaba ije ya bụrụ ụbọchị bụrụ gboo nụ ụbọchị bụrụ gboo kịtazi ndị Gen Z mothers mana kịta amani a ọ dịghazikwa etu a
okay now okay now nke a bụgodu from from the scratch yes then eh abịa ụbọchị bụrụ gboo maka ama m oge ọ na-abụ imenarị ife ewele ịtali ya apịapụ gị my god ịma na enwe ife bụ normal ịpịa ya ịtali na ịpịapụ gị my god o nwere dị iche ife na-aba Yes. now i found out that na oge ụfọdụ na aka ike eji wee zụọ anyị ka ụfọdụ n'ime anyị ji wee baa ulu Yes. Sorry for problem. But
it is like we are trying to adopt the Western culture.

na their own side but as pure Africans because ekwuwekwu ya if we want to dissect it ị fụ that na many will counter what I just said about it that na ọ dịrọla anyị mma okay ịghọtago because na ọ bụ na i nee anya in the western world nwatakịrị nwere ike nwatakịrị ka nọkwa under mother care nwere ike wee iwe mother care i mean is from the age of zero okay to the age of let's say 15 years okay nwatakịrị nwere ike mee ife n'ụnọ in the western world mana nke bụ nna ya ma ọ bụ nne ya ama eweninwu aka tie ya ife Baba e nwere ike gonyeli ice cream ka ọ wee calmụọ down a sị na ọ dị upset nwatakịrị in the western world nwere ike eh, sị mommy why did you take my pencil without letting me know why did you barge into my room without knocking on the door first imagine ebe nwatakịrị ị ma ife ị gabiga wee bụrụ nne wee chịa wee mụọ ịjụzi ya ajụjụ na be di ya na be ikwo yes nya ị ga- ị ga-anazi order nya ị ga-ewenili aka enu nna Ah. ka enwe m ike ịbataba that is it ifuge kwezi ka ị sị maa ya obere ụla n'ọnụ nwachali ya ka ị ma ma ọ nya na-ekwu ka o nwe ife ọzọ bali ya n'ime yes yes ọ tụtụlụ phone kpọọla 911 oh
okay ifuge mana i nee anya ị fụ that na ife a abụrọ ọzụzụ ọ dị na etu anyị bụ ndị Igbo Yes. anyị bụ Africa no, we don't raise our children it is not even our tradition my father ewere ụla mapụ gị my god Ifuge. so ụla ọkwụrụ ka ọ ga-amapụ ị ga-anọkọta ị ga-anọkọta sị nne nya kụa aka before ọkịa gadaworo anụ anyị na be o were ọkpọ sefeni ọ kụgbuo ya ọkpọ ugboro naabọ yes nya o buru ya reformat ya ma ọ bụrụ ndị sụlụ oyibo Yes, ọ set yes. ya ka memory card okay ifuge so i nee anya ị fụ that na that aspect of parenting of Western world eh, pattern Okay. It doesn't favor us. And you know, in, in essence, o mere ụmụaka anyị na-ana n'iyi. Hey.
Maka na ị watch ya, get ị watch ya even in some primary schools. Mm-hmm. Ụmụ eh, private schools e nwe kịta, a da-apịa ụmụaka ịtalị. Mba. Now, ifugo okwu ụfọdụ nke na-ewezi m iwe kịta because ị ma na ọ na-abụ most times anyị bụ Igbos especially na-adị more Catholic than the Pope yes before a sị na nwa bụ nwa ọra kịta ị nwere ike ịpịa nwa mmadụ ịtalị mama ya ebulu ọgụ bịa and these are part of the things we are experiencing ehe ọ sị ma ọ- na ị mara ife ọ gabiga wee mụ nwa anụ nwa onye nye right iji wee raise hand at the end of the day the child ana n'iyi achọbazia imezia mistake ọ bụrụ na ị nọ na village by that time asị na ọ ngị nwa bụ ife ji ọgwụ n'ezighị Eh, na ọ ngị nwa bụ ife mee nwatakịrị ya mee na nwatakịrị na ịgba amụrụ m ịghọta Yeah. so that's it so what we are looking at is as we are talking here we are advising ourselves if it is possible let us go to our old pattern oge ga-abụ ị zụsịa nwa nwatakịrị enwe egwu nne enwe egwu nne ya yes na ọ bụrọzi ife anyị na-afụ kịta because ife anyị na-afụ kịta aka ma mara ife anyị ga-afụ in the next 20 years so um, that is uh, comparing the African and the this thing then oge a anọkọta na-eje kpaa nkụ enye gị some chores n'ụnọ and those chores makes you a better person yes o.
mana kịta bụ onye menara ibe na ndị Gen Z maid abịago ụfọdụ bụ mmadụ na-esili fa nni fa eje na-ego na and other things so that's by the way now we, we talk of parenting as regards to the girl child and the boy child etu esi azụ nwoke ka esi azụ nwaanyị mbakwa ọ bụrọ ofu system ọ bụrọ ofu system mana generally na ịmụgo ụmụaka bụ na ịmụgo ụmụaka you have children to handle to raise as a mother ihe na anyị fụ na o nwere ozi a ga-ezi nwata nwaanyị ya jee mm-hmm. nwee nke dị alụ nwa nwoke edebe n'ụnọ mm-hmm. nwaanyị ga-eficha ụnọ nwoke eje kpaa nkụ nwata nwoke esolo nna ya mee gịnị jee ọlụ ugbo nke nwaanyị anọ n'ụnọ nyelu nne ya aka ficha ụnọ nne ya na-asụ akwa o fichasịa ụnọ mee gịnị nne ya sụsịa akwa fa abaa kitchen etu ọ bụna o si nọ wee na-ete ofe nwa ya nwaanyị mee gịnị anọrị ya nso na-amụta ife niine a bụ ka ọ wee mee gịnị ka ọ wee balụ nwa ya nwaanyị ulu ka echi kunite o kunite lue ife eji nwaanyị eme ọ baa be di asị na nne ya zụkwalụ ya ọfụma yes then abịa n'akụkụ nke nwa nwoke ị fụ that na ọ bụ ọkwa na nwa nwoke ama nwatakịrị nwoke ma nsị nwe ya ficha ime ụlọ ọ ga-eficha ụlọ ọ ga-eficha nwunye after all that na before o nwee nwunye o nwere stage ọ ga-elu ọ pụalụ ndị be fa jee Yes. chụba akara aka ya jee birili onwe ya birili onwe ya and o birili onwe ọ ga-esi nri oge so dị na-agwa m na o birili onwe ya nọọ em, ọ pụọ anyị ụlọ kpọta mmadụ ya bịa ficha ime ụlọ, Sụgharịa- sụgharịa. sụgharịa afe mba ọ bụrụ eziokwu dịka n'oge nke anyị mm, m ma agwa gị nke bụ eziokwu imirikiti ụmụaka e nwe kịta even ọkachasị es- nya nwata nwanyị i- itinye ya eh, idebe ya nọ ka ọ bụrụ na ọ ife a ga-ebet ya ebet i will win you that na 70% of our girl child amarọ how to prepare our local food Okay. ka m werekene like ọnịcha be anyị a Mm. wee malị ya atụ o nwee nri eji wee malụ ọnịcha o nwee some delicacies eji wee malụ Eh, anyị ọnịcha yes, yes. nsala Mhm. and eh, nni ofe n'enu nni ofe n'enu a bụ nni ọka Yes. na ofe ọnịnọ Yes. Ị prepare that nni ọka. A lot of our girls amarọ anya fa o dorọ fa anya ncha ncha. Mana n'oge nke anyị nwa, my mother o raise-ili anyị ọfụma. Okay. Ịghọtago? Anọ m anọlị m primary school mụta etu esi esi ya bụ nni ọka Okay.
And all the food I like nni ọka ana m a-like ọfụma ọfụma Okay. Especially ebe i kunyere ofe ọnịnọ na ife anya eruo ya ọfụma Okay, okay, okay. No, no, noted, noted.
Enotugo. ịghọtago Yes. Ehe, so mana

like what, what we are looking at is parenting as it regards to the male child and, and the, the girl child. And the girl child. Now, ife i kwu kịta nụnwa bụ na ụfọdụ ụmụ nwanyị ụmụ agbọghọbịa na-eje di kịta ụfọdụ amarọ esi nni and va lụzie o nwezie aka nne di va si wee bịa mee ka o si complain asị na nne di agba wicked now ọ mekwue some of the as it regards to the, to the boys yes ụfọdụ ụmụ nwoke dị lazy very lazy ife va kwesịrị ịdị na-eme va ada eme nwa ya okay now this leads us to another vital issue ọ na-abụ ma na if you go to abroad o nwere one company i forgotten the name of the company a family bụ ife nwe ya so the family bụ at a tender age of 12 ha mụọ anyị bụrụ member of that family i bido lụba ọlụ there as the lowest rank e nwere ọ bụrụ na ndị ga na-apaakị ife apaakị ọ bụrụ na gate man that is where they start at the end of the day by the time ọ ga-eji gụsịa akwụkwọ o nwee ike ọ banye na marketing maọbụ na operation ọ mago na nwa ga-etake so ị fụ na anyị bido nu- na nwata wee build up the child to take over that business Yes.
now when it comes to parenting in africa i have noticed that na o nwerọ business na-asurvive or na-asucceed the owner maka ị watch ya ị fụ onye a and sons ị nụ onye nke a and sons a sị na nwoke a nwụrụ ụmụ eje zọba property or a sị na nwa ya takeli over did not do well piam the business ecollapse o. like the one of eh,

of family businesses? O nwere o nwere rinne particularly na nke a boy child a that's why m ji wee sị na ọ bụrọ aka e ji wee zụ nwoke ka e ji azụ nwaanyị nne na-adọkpụ nwa ya nwaanyị na-eme some things ọ na-eme bụ ka ọ ghọta the primary duties of a lady of a girl or a lady or a woman the same way implies with the father nwoke nwe ụnọ ọ na-eje ife ụfọdụ o sekpụrụ nwa ya nwoke maọbụ ụmụ ya ụmụ nwoke ọ bụgodu na ndị nke ọzọ ekwerọ eso ya o nwere ofu um, ọ bụ na ịtọ ka ọ mụ one or two out of three would Yes. love to follow him along Okay. now in the course of dragging them along with you it gives these children the opportunity to understand first the source of their livelihood

ọ bụrụ na o nwere ụmụaka na ụmụ nwoke naabọ Yes. the rest bụrụ ụmụ nwaanyị n'ime ụmụ ụmụ nwoke naabọ ọ mụ ofu definitely will not love to grow to be a businessman like the father Yes, might choose another path. ọ ga-agbalịrị another lane mana due to etu anyị si eso ife ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwoke ụfọdụ si a lot of our men don't pay attention to all these things ife fa dị be after ya bụ ka ife m yalụ ifu ka ife m yalụ ifu okechukwu ngị nwa ga-afụ maka aluminium aluminium business niine a na-eme chijioke ngị nwa ga-afụ maka importation of fabrics Yes. a na-ebubata life is not like that ị ga-akabagodo arụ malụ ife chi ji kee ya, ife ya na chi ya kpebi ife bụ akala aka you Yes, understand yes.
then malụ ife the order of your son ebe akara aka ya dị We mara how to channel them. i wee mara how to channel them properly that your wealth will now serve a very good purpose in their both lives because at the end of the day fakunitezie enwere ike use all the source of their father's wealth To diversify.
okay. That is it Okay. Um, that's it. So, ife dị mkpa bụ onye nwe ife ọ na-eme o ji akpata ego ya ka barụ make sure na nwa ya tinyere anya na ya yes because na anyị ma na interest na-ebido na nwata wee na-adị maka afụgo m ụfọdụ na-alụ ọlụ aka mana ụmụ fa esonụrọ fa eje na site ncha ncha ịghọtago i don't know how you intend to ịfụ nwatakịrị ị makwa na ebe a ka papa yi na mama yi si ụfọdụ ụmụ nwaanyị m ma na-eghe akara ụmụ ba abịanụrọ ebe ba na-eghe akara Do you understand? So now, um, does the society, maka na parenting anyị kwu kịta, if you go now, we are only talking about the father and the mother. Yes. The society nwere any role to play? yes.
The society nwere a lot to contribute because na ọ bụrụ na etu a nọ na-aga n'ụzọ fụ ebe nwatakịrị nwoke na-ese anwụrụ nwatakịrị nwoke m na-ekwu bụ ife dịka nwatakịrị ka nọ primary school yes nwee the privilege opportunity to caution that child okay and not also to caution that child but also to call the attention of the parents the parents if i don't happen to know the parents ọ bụrụ na ọ n'akụkụ ebe ọ na-eje akwụkwọ ka m fụ i will also try to find out onye bụ their class teacher Okay. Do you understand? That is why Igbo ji wee sụọ ọnya n'ọnụ etu a sị na nwa bụ nwa ọra. Nwa bụ nwa ọra. Because a sị na ka eze nwe ọra ka ya nwe ya. Well, okay, on that note, ọ ka dị etu a kịta. Maka na I've seen some scenarios whereby na ị ga-afụ nwatakịrị ka ọ na-eme ajọ ife you see people onye gata ọ gafee onye gata ọ gafee Do you understand? gbasara onye. Sị na ọ gbasarọ ya ọchị na n'iyi ya na n'iyi wee lozo na what goes around comes around Comes around. then kedu kwanụ maka na ị cautionụrụ nwatakịrị o luo gwa parents ya parents ebulu ọgụ bịa ị fụ nwa afụ echi ka ga-acautionụkwe Ọ nya nwa bụ ife melụ ọ na-ejizi wee dị etu a because na oge anyị nwa na-eso o nwere some things ga-abụ o mee oge anyị pe mpe like anyị jebe akwụkwọ ụfọdụ n'ime anyị ka anyị na-ara anyị in group wee na-eje akwụkwọ ụfọdụ gakata n'ụzọ fa divert ya fa amalụ n'ụlọ
ịghọtago then ndị nke ne kọtụ
ụzọ nwere ebe fa ga-apụ fa aba ịtalị ekwue va n'arụ okenye ọbụla nọ nso ebe a yes kedu ife unu na-eme ebe a ten o'clock nwatakịrị nọ na street emezi gịnị mana to the parents fa bu n'uche na nwa fa nọ n'ụlọ akwụkwọ already mana kịta ọ dịghazi etu a dota na ajọ ife dị kịta erika ụfọdụ ndị ada ekweta n'ife agwaa fa like let's take for instance o nwere ka nwatakịrị ga-esi nọ na school maybe one of this common portray this common um, attitude m kwufu kịta gbasatara maybe ife ọsịsị yes yes yes then um, ọ bụrụ na one of the teacher nwee the opportunity gafee fụchata onye yi afe akwụkwọ school fa chie azụ nee anya ọ bụrụ n'eziokwu na ọ nwata akwụkwọ fa dị fa ejebezi ebe a wete ịtalị kedu ife ị nọ ebe a eme ebe a nọ na class agụ akwụkwọ ị nọdụ ebe a

to come to the school to ask questions ebulu ọgụ straight most cases parents adịghị abịado n'ụlọ akwụkwọ na-eje echechi onye nkụzi a n'ụzọ kedu isi ife i ji wee zite nwa yị n'ụlọ akwụkwọ ka enyere ngị nwa bụ nne na nna aka mee nwa ya ka ọ dị mma
ụfọdụ na-akpọlịlị teacher police na teacher correct ofu onye ada azụ nwatakịrị okay now eh, you know, you know we are we are rounding up but ịma na ive nji chọọ ka emetụgasị ebe aka bụ na ive niile aba anyị na-ekwu anyị na-amụta i notice something does the harsh economic uh, policies or the condition enwe na this country is it affecting parenting
ọ na-affect nwere ife ọbụla ma eketa because na ọ bụrụ onye na-ete esi nọrọ poverty yes how do you expect that person to to continue o nwere ndị ọ na-eme fa eluzuo their sanity okay maka ive nji wee jụọ ya bụ now I've seen a situation whereby both parents ebe fa na-achụ ego fa ara enwe time ụmụ fa yes o nwere ụfọdụ ga-apụ o nwere nke- ndị nke mma bụ 5:30 to 6 ọ pụgo nnata ya 10 anyasị what happens between 6 ụtụtụ and the to 8 anyasị ọ marọ maka ebe ya ụmụaka nọ. n'ebe ụmụaka nọ ọ marọ maka ya and you see them enwere ike ụmụaka mmadụ na-amata time parents fa ji anata onye ọbụla acomportụ onwe so now you see ụfọdụ achọrọzi ịma even by the time fa ga-eji bịa nata hmm. fa adịgo weak fa ama enwe time to correct the children do you understand enwere ike before fa anabata ụmụaka anabago and you see these children turning into terror yes. in the society oge nke anyị o nwerọ oge di na nwunye ji apụ n'ụnọ at the same time either na nwoke jebere ịchụ ego nwaanyị anọdụ n'ụnọ mana nwaanyị chụgodo ya o nwere ka ị ga-achụ achụ a ichi ya azụ. ichi ya azụ maka ego niine a na-achụ i have noticed that most times a sị na ụmụ ndị nwere ego ada aba ulu and ị fụ na eziokwu because mama nwere ike bụrụ a career lady papa ojelu yu- eh, ebe a nụnwa ojele ebe a ụmụaka anọdụzịa maybe in the hands of maid yes maid enwe ike ọ bụ na fa ada eme maid ọfụma maid ya wee nazịa ụmụaka n'iyi so what we are saying here is that in this parenting ee eh, anyị na-ekwu ka o si wee affect nwoke affectịa nwaanyị hmm. onye ọbụla wepụtalụ nwa ya time na-enyelụ nwa ya anya malụ ife nwa anyị na-eme ọ da emeta ka ị malụ ebe ị ga-ebido na gboo wee wee guidebe ya maka o nwe ka oji ga-esolu ị ma kwụnyenwuzili ya osisi ka ọ yala ịbụ emesịa ịchọba onye ị ga-eblame ị chọba nwunye di ma ọ bụ nwanne nna ya ị ga-eblame malụkwa na ife training ị nyerọ nwatakịrị from 0 years to 14 years A- a- nwatakịrị gafe nara 14 years ọ nyanwa jizikwa aka ya azụ onwe ya. nke bụ eziokwu so ka uche anyị dị n'ife anyị na-eme the last but not the least this particular question now o siri ike mana ọ ebe na ana m enotice na when it comes to parenting na nwaanyị nwere ike ịmụ four different children Mm, from four different men mm, ọ chịkọnata ụmụaka afụ ọnụ mm, but once ọ bụ from the side of the man it becomes a war hmm. so kedu ife bụ na nwaanyị ga-achịkọnwu ụmụ nyanwa mụlụ from different men mana ọ nụzie the DOO and allegiance nwezie na nwoke maybe na nwoke nwere nwa n'ilo ma ọ bụ na nwoke nụ nwunye naabọ ma ọ bụ ịtọ hmm. maybe at, at a point ịcorrect ụmụ na-abụrọ ụmụ nyanwa mụlụ hmm. becomes a problem becomes a problem so what do you have to say about that
um ajụjụ ya bụ ezigbo nnukwu ajụjụ and it's one of the things na-egbu so many marriages and relationships nke ikpeazụ a ị nee anya ụfọdụ nwoke na-eji because of ịfụnanya fa nwe n'ebe nwunye fa nọ na-edi some certain things mana before then um, in every relationship adị enwe captain naabọ n'ofu ụgbọ yes. so in this case one person for peace to reign one person must choose to be the onuku onuku ya nke odeku ka ọ normal onuku
ọwa otu ọ na ọ ga-emekwu ya ị bụrụ nke odekwu Okay.
gbadatakwuo okay just ị bụrụgodu onuku ị nenezie wee malụ ma ị ga-elu na nke odekwu Eh, wee mara ma ị ga-elu na nke odekwu okay maka o nwee ife ụfọdụ na-adịrọ mma ka a na-eme n'iru ụmụaka okay now ọ bụrụ na ọ- n'akụkụ nke nwoke maka afụgo m ya due to ife ụfọdụ anyị mụtagasị n'ilo ya from the western world ụmụ ife single mother is eh, to an extent some of our women these days na prefer ịbụ a single mother without ịnọ na under the umbrella of any man of any kind ma ya bụrụ na ọ na mbọsị ọ chọrọ ije ịtọ ọgbọ ọ pụagala onwe ya ọ chọọ ije night club ọ pụọla onwe ya so long as na ọ ma na o nwe the source to foot the bill of raising those children from the four different men yes ọ mere o nwee onye ọzọ a ga-ekposara ụmụaka ma ejebe ụdị ije a. ọ mere o nwere nke ọ ga-abụ o je ọ nọọ ofu izu ụka anata anata okay mana ọ bụrụ nnọọ nke bụ nwoke let's take for instance maybe na ị nụgo nwaanyị mbụ ọ dabarọ kama ọ ga-abụ kama a ga-egbu ya a ga-egbu ya Mm. esi inue ya aka. Enwe ya aka ka ndụ ị wee tọrọ ka ị ghọtago maka na o nwere ka ọ dị na gị nwoke taba afụfụ a ị na-ata n'ụwa atasịa i lirọ adị nwa ncha wee naba mmụọ ọ jọgburu onwe ya ejesi ọ mụ ga-ewetala ị kaịkaị ị fụgo nya ai ụmụ nwoke unu afụju anya now ọ bụrụ na at this case ụmụaka a nwee ike na-agabiga a lot of things mana gị nwa bụ nna fa ama aghọta ụmụaka nwere ike n'anya because ife m ji wee like ya etu God si eme ife bụ that na ọ na those children those particular ones na-apụ na-acause that problem n'ebe that woman nọ o nwere ụdị amamife Chineke na-etinye fa n'ime

then enwezi ike their that is external influence ga-emezi nwaanyị nọzi n'ụnọ na-agwa ụmụaka okwu ụmụaka a na-afụta ya na ọ mmegbu mmegbu then oge ụfọdụ nwaanyị nke nọ n'ụnọ nwee ike ọ ma na-enwe an equal treatment na ụmụ ya nwa mụlụ na na ndị nke ndị nke ọzọ ọzọ mụ o lozo na o nwerọ onye ma onye ga-ene ya nka anyway at this point um, ịgbọrọ ibe ewu tal so and i hope that anyị kpọkwa gị next time that you come ee ndị be anyị unu anụgo ka o si wee daa n'ụbọsị nke tata ndị be anyị sị na ee, ntị na-anụ ife abụrọ nke ra ka okpu ata na ntị na-anụ ife bụ nke dị n'ime ee gị bụ nwaanyị mụlụ ụmụ you have a, a responsibility in parenting gị bụ nwoke kwa enwekwa responsibility in parenting etu ọbụla o si wee dị ma ọ bụ nwa gị ma na ọ bụrọ nwa gị ndị na-abụ a pịa ụmụ unu ịtalị unu ebulu ọgụ wee jekwube ebe a maka afụgo m onye mm, onye afụlụ nwa ebe ọ na-ese gị a bịa rịpọtụ ọla instead of ịbalụ nwatakịrị mba ọ sị ma ọrụ gị ka ọ sị ma o zuru ori emegidezi ebe a nwatakịrị si ebe a naanị iyi achọkwa ndị a ga-ebe ndị be anyị ka anyị tinyenụ anya na mmili maka na ọ ụkwụ ka e ji achọ ife ọbụna danye na mmili maka ndị be anyị sị na o bido taa dị mma na ọ dịba gboo ọzụzụ nwa bụkwa ife dị mkpa we should not overlook it we should not undermine it because na o nwerọ onye ga-adị mma o nwerọ onye ga-alaik na ọ mụsịrị nwa tata a kpọọ ya mama onye ori hmm. mana ọ kwa na nwa ka ọ na-ebido etu i si wee channel nwa gị ka ọ ga-esi wee anyị ekwugo ka ọ na-ada gbụwa na ọnịcha na-esi tata ọ nwanne nwoke bụ onye onye echi onyido bụ ife anyị na-akpalụ nkata n'ụbọsị nke tata mụnwa bụ your anchor bụ uncle oje na-asị unu onye afụ tata si fụkwuo echi daalụnụ